ndewo ndị ọma na-ege m ntị ana m anabatakwa gị ọzọ n'ihe ọgụgụ nke soro m mepe akwụkwọ nsọ n'ụbọchị taa mana tupu anyị aga n'iru achọrọ m ka anyị hudata isi anyị ka anyị kpere Chineke Chineke onye pụrụ ime ihe niile anyị na-ekele gị na-atụpụrụ gị anyị na-enye gị ekele ka i si mere ka ndụ fọdụrụ anyị n'ụbọchị taa anyị sị ekele niile dịrị gị n'aha Jizọs ọbụladị dịka anyị na-achọ ile anya n'ihe ihe edere n'ime akwụkwọ nsọ anyị chọrọ ka i nye anyị ezi nghọta zuru oke n'aha Jizọs amen eji m aka na i so kpee ekpere achọrọ m ka anyị leba anya n'ihe edere n'ime akwụkwọ nsọ akwụkwọ abụọma isi iri abụọ na anọ malite na amaokwu nke mbụ ruo n'ebe ọ kwụsịrị ọ si otu a Jehova nwe ụwa na uju ya elu ụwa dum mmadụ bi na ndị bi n'ime ya n'ihi na ya onwe ya atọwo ntọala ya n'elu oke osimiri niile mekwa ka o guzosie ike n'elu osimiri niile onye ga-arịgo n'ugwu Jehova onye ga-eguzosikwa ike n'ebe nsọ ya onye nwere ọbụ aka abụọ na-emeghị ihe ọjọọ na obi dị ọcha onye na-ebulighị mkpụrụ obi ya nye ihe efu ọ ṅụghịkwa iyi aghụghọ ọ ga-anata ngọzi n'aka Jehova na ezi omume n'aka Chineke nke nzọpụta ya nke a bụ ọgbọ nke ndị na-achọ ya bụ ndị na-achọsi iru gị ike Chineke nke Jekọb ọnụ ụzọ ámá bulienụ isi unu elu ka e bulikwa unu elu ọnụ ụzọ ebighị ebi eze ebube ga-abatakwa onye bụkwa eze ebube a ọ bụ jehova nke bụ dimkpa na dike ọ bụ jehova nke bụ dike n'agha ọnụ ụzọ ámá bulienụ isi unu elu bulikwanụ ha elu ọnụ ụzọ ebighị ebi eze ebube ga-abatakwa onye ka ọ bụ bụ eze ebube a ọ bụ jehova nke usuu niile nke ndị agha ya onwe ya bụ eze ebube a eji m aka na ihe ọgụgụ a gọziri gị o nwere ihe m chọrọ ịrụtụ aka ọ bụrụ na i lee anya n'ihe akwụkwọ n'akwụkwọ nke anyị gụrụ ọ sị na onye ga-arịgo n'ugwu Jehova onye ga-eguzosi ike n'ebe nsọ ya ọ bụ onye nwere obi dị ọcha ya mere ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-achọ ka Chineke meere gị maọbụ na ị na-achọ iru Chineke na-achọsi ya ike mana ọ dị gị ka ị nara achọta ya ka i si wee na-achọ ya achọrọ m ka ị leba anya n'ebe mkpụrụ obi gị nọ o nwere ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme na-eme ka Chineke nọọ anyị n'ebe tere aka n'ebe dị anya ụfọdụ ihe ndị ahụ bụ otu mkpụrụ obi anyị si dị ọ bụrụ na o nwere ihe ị ma na o nwere ihe ndị nọ gị n'ime obi dịka obi ọjọọ ị na-enwe obi ọjọọ n'ebe mmadụ ibe gị nọ obi gị adịghị sara sara ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ nwere ike ime ka ị hapụ ịchọta Chineke dịka ị nụrụ okwu a n'ụbọchị taa achọrọ m ka i leba anya ọ bụrụ na mkpụrụ obi gị adịghị ka o kwesịrị ịchọ maka na o nwere ebe ọzọ anyị gụrụ ọ sị na nke a bụ ọgbọ nke ndị na-achọ ya nke a bụ ọgbọ nke ndị na-achọ ya ọ bụrụ na anyị ga-achọta chineke dị ka o si chọọ ka anyị chọta ya o nwere ka o si chọọ ka mkpụrụ obi anyị wee dị dị ka ị ga-ebido leba anya n'ebe mkpụrụ obi gị dị n'ụbọchị taa ka chineke nụrụ ekpere gị ma gọzikwa gị n'aha jizọs em biko echefukwala ịsubscribe comment ya share ya like ya kpọọ ndị agbata obi gị niile dị iche iche ndị enyi gị ndị ikwu n'ibe gị ka ha soro gị na-ekiri ihe ọgụgụ anyị ka Chineke gọzie gị ma nọnyekwara gị dịka ị na-eme otu a n'aha Jizọs amen